Bi ye tɛnɛndon ye avrilkalo tile tan ni saba san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ bamakɔ news TV jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni se telimanw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛ na an ka eh, sifinaka salenba min bɛ yen nɔ ni a kɛra eh, champion d'afriki ye bras de fer la n'a tɔgɔ ye ko eh, bubakar samabali ka fara a tɔɲɔgɔnkɛ fila kan siraba kan kasara dɔ ye u sɔrɔ nin kɛra eh, tabakoto sira ani keɲeba ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko mobili de yɛlɛmana ni u ye eh, sira kan nka fɛn min ye kasara in ye a kun jɔnjɔn o ma se ka dɔn an bɛ don min na i ko bi eh, jaabi kun fɔlɔ y'a jira k'a fɔ ko a jatigɛ bonyana ni a sira ye an bɛ don min na i ko bi ko baasi fosi tɛ u ni kun na n'an bɔra yen nɔ an bɛ taga agɛlhɔkkaw fɛ yen nɔ nin ye bamanci eh, saba ɲɔgɔnna ye minnu bɛ yen nɔ ni olu eh, sen yera ayiwa min ye eh, bamanciya wale dɔ la Bamanciya wale in bɛ tali kɛ dugu jukɔrɔ mugu min ni dɔw ko a ma ko mini awa ko u minɛna o de sababu la awa min ye maramafɛn caman ye o de minɛna u fana bolo o kɛra agɛlhɔk mara de la mɔgɔ saba don n'o ye terorisi saba ye bamakɔ yan nɔ min ye bagan mara yɔrɔ walima dɔw ko bagan jago yɔrɔ don n'u ko a ma ko garabali kɔrɔ ɲa to ale fan fɛ a yirala k'a fɔ ko nin wagati in na ayiwa ko e, wulili kɔni bɛ sen na so ci ani gaw gaw cili k'o de bɛ sen na o kɛra kununko karidonya in na avirilikalo tile tan ni fila san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ mali la yan nɔ kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ min ye an ka eh, sɔrɔdasi jalatigi dɔ ye n'o ye kaporali ye a bɛ ayiwa garde eh, nasiyɔnali de la ayiwa min ye ale kɔni eh, ɲangina kiiritigɛlamɔgɔw fɛ san duuru o de dara a kunna a jalakira min kama o de ye k'a fɔ ko min ye marifa feere ani ka marifaw suɲɛ n'o ye kɛlɛkɛ marifaw ye ka taa olu feere min ye mali eh, kiiritigɛlamɔgɔw ye u y'a a jalaki ayiwa nin wale ninnu de la Karamɔgɔw ka lafasali kuluba min bɛ yen nɔ n'a tɔgɔ ko syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 k'u bɛ jama ladɔnniya an'u ka lekɔli karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ k'u bɛ na ɲɔgɔn ye belebeleba dɔ kɛ min bolodalen bɛ ka bila avirilikalo tile tan ni naani san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ segin waati la jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ Sibiridon awirili kalo tile tan ni kelen san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ kalo kɔnɔntɔn o kalan kɔfɛ n'o ye formation ye ayiwa a jirala k'a fɔ ko min ye maa minnu bɛ ni olu taara ni kalan in kɛ n'o ye académie de la culture maaw ye walasa u bɛ se ka fasoden ɲumanya ayiwa baaraw kɛ cogoya min na olu ka kalo kɔnɔntɔn kalanw tɛmɛnen kɔfɛ baaraw kuncɛli olu de kɛra awa min ye nin bɔko fɔlɔ in ye a tɔgɔ dara min ye général de brigade musa sumare de la ni an bɔra mali kɔnɔ an bɛ taga jamana kɔkan lamerikɛn jamana ani iran jamana ka sigi ka kuma walasa bɛn bɛ se ka kɛ ko la cogoya min na jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ a jirala k'a fɔ u ma se ka ɲɔgɔn faamu sigikafɔ ninnu na sabu kuma min bɔra min ye lamerikɛnw ka jamanakuntigi dankan min n'o ye vice-président ye n'a a tɔgɔ ye ko JD Vance kari a y'a yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya min n'o o laɲinina lamerikɛn jamana ani iran jamana cɛ fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ iran jamana ani lamerikɛn jamana cɛ bi ko marifaciw bɛ se ka jɔ kɛlɛw bɛ se ka jɔ cogo min na awa ko o kumaɲɔgɔnya in awa bɛn ma se ka kɛ ko la i n'a fɔ u ka jalabatigi in y'a sɛbɛntiya cogoya min na nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn donna nataw la